Chi ejiri ehihie jie, oke osisi adaala, Maazị Okorie anwụọla. Obodo niile na-agba ka ha mara ma ọ bụ eziokwu. Nwunye ya nọ n'akwa. ada ya nwaanyị nọ n'akwa o so nwa ada ya n'akwa mana onye ga-ajụ Chukwu ajụjụ ụfọdụ na-akwa emu maka na e buru ozu onye ọzọ ọ dị ka e bu ukwu nkụ ọtụtụ ndị obodo soere nwunye Okorie n'iru uju a na-agụgọ ya akwa mana ụwa adịgo ka ọ ga-adị obodo ụmụaga che na ha nwe onwe ha mana ha amaghị na ha nọ n'agbụ ha gara kpọọ eze mmụọ ka ọ bịa gbaara maazị okorie afa ikpeazụ ọ jụrụ ha ma o nwere nwa nwoke ha zaa ya mba o were nọrọ ala bido ịgba afa o ji nwa ewu na mmanya nkwụ ọcha were gbaa afa iji dula maazị okorie mmụọ dịka omenala ha si dị mgbe ọ gbachara afa o welie anya ya elu lee nwunye okorie na ada ya bụ adanna fee n'isi ọkwa nwoke nwụọ ma ọ bụrụ na o nweghị nwa nwoke igbo kwenyere na ya bụ nwoke anwụọla pee mana ọ bụrụ na o nwere nwa nwoke ọ bụrụ ya bụ ọnọchie aha nna ya eze mmụọ gwara nwunye maazị okorie na a ga-aha adanna bụ ada maazị okorie n'enete na adanna ga-anọ n'enete ya bụ na ada maazị okorie ga-anọzi n'ụlọ wee na-amụrụ nna ya nwa chai ọ gaghị alụ di nwa ọbụla ọ mụrụ ga-aza aha nna ya ka o wee mụtara nna ya nwa nwoke ka aha nna ya na aha ezinụlọ ha ghara ichi na adanna ebee nne ya ebee ndị obodo efefee n'isi maka na onye ọbụla maara ihe nke a pụtara ha kunili gaa ebe ozu maazị okorie dị wee kponyere ya aja ikpeazụ onye ọbụla wee laa na be ha ọkwa onye niile lahụcha ụla nwa ogbenye anọrọ na nche ka onye niile nọ n'ụla Adanna nọrọ na-eche ụwa ya negodi nwata nwa agbọghọ mara mma ka anyanwụ ụtụtụ ka a sị na aghara na-enete Adanna na-ekiri oche nna ya nwụrụ anwụ mana onye ga-aza ajụjụ niile dị ya n'obi ọkwa a sị na ndị mmụọ na-anụ ihe ka Adanna nọ n'akwa oke ikuku wee kuo ka a ga-asị na nna ya bịara ịnọnyere ya Adanna were bee oke akwa ọ na-akwa ganye na chi abọọ n'ụtụtụ echi ya Adanna pụtara ịzachasị ezi nna ya enyi ya nwaanyị a na-akpọ Chizọba bịara ịkpanyere ya nkata mana onye ji ụtụtụ aga ọlịlị ma ọ bụrụ na ọ bụghị onye asịrị anụkwara m ihe mere ka ọ na-ekwu ka ọ na-achị ya bụ omume were adanna iwe nke ukwuu maka na onye ọ kpọrọ enyi ya ji ọnọdụ ya eme ihe ọchị o wee hapụ ya bịara akwa laghachi ịza ezi ọ na-aza na mbụ nwanne ya nke obere bịara gụgụọ ya akwa ma kasikwa ya obi maka na anya bewe imi esoro ya bewe nwanne ya tụtụrụ azịza soro ya zaa ya bụ ezi emechaa gaa dobe azịza ndị ahụ mgbe adanna rụchara ọrụ ụtụtụ ya o kuniri buru akpa ịga ahịa ka adanna na-aga ahịa o zutere ụmụ okorobịa atọ ebe ha nọ na-akparịta ụka mgbe ha hụrụ adanna otu n'ime ha sị ọ kwa o chere na adịghị ata ntị ya ata onye ọzọ asị mba echere m na ụdị ya adịghị n'ahịa ma ugbu a o juru n'ahịa afọ e wee chịkọrịta ọchị nwa okorobịa ọzọ bịara nọnyere ha mana obi adịghị ha mma n'ihi okwu ọjọọ ha na-ekwu banyere Adanna. Onye ọzọ gwara Adanna sị, Bịa ka m mara ma m aga-enye gị nwa nwoke. Ị ma na nne m mụrụ ọtụtụ ụmụ nwoke. Ọ bụ nke a mere onye nke ahụ bịara ikpeazụ jiri kulie n'iwe baara ndị ọzọ mba sị ha, Ọ bụ na obi tara unu mmiri ka ọ bụ na unu enweghị echiche? Marakwanụ na iko onye ji maara mmadụ ibe ya ka a ga-eji maara ya. Ka o kwuru nke ahụ, ọ ghara ha pụọ. Chai! Adanna kwara nnukwu akwa maka na ọnụ a kọrọ ya bụ chi ya ka a kọrọ. Ọ bụ ọnwụ na omenala ndị be nna ya dowere ya n'ọnọdụ a. Ngwanụ, mgbede adago. Nwanne Adanna nke obere nọ n'uko esi nri. Adanna bịara nọnyere ya. Mana nne ya kpọrọ ya ka ọ bịa. O wee gaa zaa nne ya. Nwunye Okorie bidoro arịrịọ banyere otu okwu a kpụ n'ọnụ. Ọ gwara Adanna na ọ bụ maka ọdịmma nke ha nakwa nke ezinụlọ ha ka ezi be ha ghara ichina. Adanna jụrụ ya sị, kedụ kwanụ maka ọdịmma nke m? Ka ọ na ọdịmma nke m adịghị mkpa? Ya bụ na mụ agaghị alụ di ma ọ bụ hụ nwoke ọbụla n'anya? ya bụ na ndụ m niile ga-abụ maka nna m nwụrụ anwụ Hmm. ya bụ na mbọsị nna m nwụrụ ka mụ onwe m so ya nwụọ kedu ihe m mere ọ bụ ihe arụ mmadụ ịbụ ada ka ịbụ ada abụzi abụmọnụ nne ya ebee adanna esoro nne ya bewe mana onye ga-agụgọkwanụ nwanne ya ọ bụzi otu a ka nwata a mara mma ga-esi laa ndụ ya n'iyi ndị be anyị kedu unu ihe unu chere ọ bụ ya kweta ka ọ bụ ya ekwetana kedu ihe ya bụ nwata ga-eme